igbo ndị ọma ya gaziere unu ya dịrị unu na mma o ihe ọma mere onye mekwara ibe ya o unu ga-adị ndụ rie ngọzi nke chineke nyere unu na ezinụlọ dị iche iche odozi akụ chinyere aneke ogbonna awụchago m kpọmkwem na ihe mmemme nke igbo ekele n'ụbọchị nke tata unu ma na ndị mụ na ha na-arụkọsị ka nkụ Chinonye ma atọ na nwata ha ka nkụ ha buru ibu onye ọbụla na-ewepụta na mpaghara dị iche iche mana ụbọchị nke taata asị m gịnị ilu a ka anyị ga-eji wee gịnị wee nọdụsi ike kedu ilu m ga-atụpụta n'ụbọchị nke taata ana m asị di nwe ụlọ gbaa nkịtị iyi rie ọba ya o nwe ka o si ada di nwe ụlọ gbaa nkịtị iyi rie ọba ya ụfọdụ ga-asị ka ekwe nke di nwe ụlọ ka ekewo nke aka ihe ọ na-apụta bụ maka na igbo ma na di nwe ụlọ wụ nwoke tozuru etozu ji ezinụlọ ya hụ ihe ọ ga-eme ezinụlọ gaa n'ihu ma o meghị ya ezinụlọ ha ga-aghasakwa aghasa maka ọba wụ ihe eji mara ide ji ụlọ ọba ka eji ama nwoke aka pụtara aka ji ugo na ezinụlọ maka na ọba ji ka eji ele ka nwoke si baa aba a na-asị na di nwe ụlọ gbaa nkịtị iyi rie ọba ya ya bụ na ebe ọbụla mmadụ nọ otu anyị nọ wụ mmadụ ebe ọbụla anyị nọ ugbu a bụrụ onye isi anyị bụkwa di nwe ụlọ ebe ahụ ọ kakwa mma ka anyị na-anọchite wụrụ ndị nnọchite na-ekwupụta eziokwu o nwee aka enwe ọbụla a na-ahụ a na-ewepụ ya n'ofe ka ọ ghara ịbụ aka mmadụ ebe ọbụla ị nọ bụrụ onye nnọchite ị ma ihe ọbụla ga-ebute ọgba aghara ihe ọbụla na-adịghị mma kagbuo ya wepụ ya kwupụta maka a sị e- ahụ ga ekwughị ọ na-egbu gịnị okenye mana ekwuo ga anụghị gbuzie nwata mana okenye a nọrọ ebe ahụ hụ ihe dị agha ga-emebi ihe o kwughị ya n'oge ọ bụrụ na ọ ga-eme gịnị ọ na-awa anya bewe gịnị imi ebewe ya pụta onye ọbụla mana ebe ọbụla ị nọ gbaa mbọ lezie anya o nwee ihe na-adịghị mma kwupụta ya ka a hazie ya na gịnị n'oge otu a ka m ga-esi edọrọ nke ahụ ya wụ di nwe ụlọ gbaa nkịtị iyi rie ọba ya bụkwa ofu ihe ha na-ekwu okenye ịnọ n'ụlọ gịnị ewu amụọ n'ọgbụ ya wụ na onye nọ ya lesa anya ma mgbe ihe ga-adị njọ ga-eme gị gịnị ka ewepụ ya wezuga ya wezuga ọya dị okenye adịghị mma ịnọ n'ụlọ gịnị ewu mụọ n'ọgbụ nke ọzọ dị ka ibe ya m chọrọ ịtụkwunye na nke a m tụrụ bụ ebie akwụọ gbatara butere ebie ebite ebiri akwụọ butere ebie ebute ụfọdụ ndị na-aga abịa sị gị bietụ m ihe na otu otu m dị ma otu otu m dị na mgbede aga m enye gị ga-agba ha nwa ego a wee gịnị bụ igo onye a cham ị ga ana ha nkata ya n'elu ị ga ana nkata ya n'ala igbo ji ekwu sị ọnụ eji biri aka awụghị ya ka a na-egịnị eji akwụ ya akwụ mgbe a ga-ebi ya na-atọ mana ihe onye ọbụla bịa biri ego biri ihe ọbụla ọ wụ akwa ihe ọbụla o biri gị sị ihe ọ ga-eweta ya echi kwa otu ahụ o si mee kwuo bịa nye gị ya ọ bịakwa esi ọzọ gịnị ị ga-enye ya ya ka igbo ji asị ebie akwụọ bute gịnị ebie ebite ngwanụ zaa m ya ọ bụrụ na mmadụ sị gị biko gị nyetụ ya aka ọdụ gị ya wee sụrụtụ nwa akpụ na ọ ga-enye gị ya na mgbede gị lọta o nyeghị ya unu buru ọnụ lakpuo ọ bịa echi na-asịzi gị nye ya ngaji ị ga-enye ya ọ dịziri gị ịza ya bụ gịnị ajụjụ ya ka m na-asị biko ka anyị gbalịanụ ma gịnị kwụrụ na gịnị ebie akwụọ maka ihe ọma wụ ihe gịnị dị mma nṅomi onye a sị jide nke o ji ya mara nke o ji dị mma mana ọ bụrụ na ị wụ ebie anaghị akwụ nke i ji adịghị mma hapụ ya aka maka onye ọbụla a sị jide nke o ji gịnị nke o ji amagbuola onwe ya ana m asị unu ka anyị nụkwa atụ ile a na-atụri ya ka anyị were ya gịnị na-ebi ndụ ka ọ na-agara anyị gịnị ọfụma ka anyị taa ụkwa mgbe ọbụla anyị tara ụkwa ka anyị mee gịnị ka anyị jie eze